zoona tili kuno ndi ku boma la zomba koma tili pa doko la kachulu koma kachuluyo ali m'malo osiyanasiyana ndipo tayima pano ndi malo otchedwa pa mchenga chifukwa cha kuchepa kwa mvula kapena kusowa kwa mvula limakhala losinthasintha malo amenewa amene anthu amakabweretsera nsomba zawo ndi pano ndi pa mchenga pamene mukuona zochitika zambirimbiri zochitika kuno kuzomba kuno kwa kachulu ah, ndipo tikuyendera malo osiyanasiyana ena amene ngopatsa chidwi ndi ano ndiye pamukaona mchithunzimu muli anthu amene akupakira nsomba akulu muchita chani pamudzi pano ayi ndife asozi eh, amene timaweza nsomba mnyanjayi ndi makoka kodi nthawi inoyo njowedza nsomba kapena ndikuva kuti uko ndinapita kumtunda kukachulu kulibeko zochitika ndakuti kuno ndimene kuli zochitika zimasiyana bwanji zimasiyana chifukwa kunoku kuli zipangizo zosiyanasiyana zimene zimaphedwa nsomba kuli miono ya kuli maukonde kuli asodzi ena amene amakhala amakoka mu sizoni yawo ndiye panopa pali asodzi amene ali amiono ena amaukonde ndi chifukwa chake mwaona panopa nsombazi anthu akupanga ndithunso zamiono ndi maukondeso eya ndi izizi zilapa zi- akulu musanamange pepani phiri ndi cha- a- ndi mtundu wanji wa nsomba umene umagwidwa pano komanso kuti ukhoza kukula kuposeranso awe fika naye mwene ponyani mmaponya kuti kodetsi Yari panga panga panga chiro wewe. eh mmadziponya kuti izizi mwaoda kapena mwawedza inuyo basi pa- basi ndi pa- apapa apapa chimene chimachitika ndi mtundu wanji wa nsomba amene aminga umuuzi pasana gazini gazini themba la gazini ndiamenga umuzi

ukasawala kuno sikuchete sikumangoje kuno ime chipeni chamo chambo chake chimakhala mtundu wake uti umene ukusiyana ndi nyanja ya mangochi nyanja ya mangochi kumapezeka chambo chachikuluchikulu Yes. eya pamene nyanja ya chilwa ino mtundu wake wa chambo umapezeka umenewu ungakule kuposa apapa ine ayi simakula kwambiri kuposera pamenepo chimapezeka mapatali patali chachikulu kwambiri kuposera pamenepo koma si kwambiri yayi eh. bagada ndekuti bagada ndi chambo chachikulu kwambiri tsopano ujeni eh, kuti amwye mutionetse mbukutu bagada weniweni ndi uti ndiye milamba ili apo ija milamba ija ili umene kucha ija imasiyana ndi ndi imene timayipeza misikamu kapena nyanja special ya kuno ku, ku lake chilwa umayipeza mu msikamu imakhala ya mitundu mitundu kusiyana kakulidwe kake imakulanso kuposera apo inanso imene muonera monga amene muli masaizi saizi muli inanso imakula kwambiri kuposera pamene mesa amanena kuti milamba imapezeka m'matope eh ndi kuphatikiza bwanji kuti kupezeka chambo uyu nsa- wa nsana wa minga umodzi ndi ndi izozo nyanja ya chilwa ndi ya matope si ya mchenga iyayi nyanja yonse ya chilwa ndi ya matope pamene ya mangochi ndi ya mchenga ndiye nyanja ya chilwa imapezeka ndi mtundu wosiyanasiyana wa nsomba olo ili ya matope Eya, mumapezeka mtundu wa nsomba matemba la magazini la minga umodzi chambocho mumapezekanso mulamba muli mtundu winanso ya nsomba yoposera apa muli nkhalalanso nyanja yoopsatu kwambiri tsono nanga inu amayi kuno kundenda ndaona muli mwa- mwafola laini

Yeah, tandifotokozeni bwino inuyo timachoka kwathu kum'mamawa Opanda chili- opanda- wawa ine mmene mukutionera muno ndi timafika m'madzi muja tikhazika pa boti asodzi apha somba zawo tiikapo dishi imathiridwa somba kuzaza akagwirizana 100,000 atenga 100 apereke ineyo ndayimapo pano atenge 20,000 andipatse ndotipati kwathu ndika- ya dishi yangayo ganyu ine ndiwaganyu Eh, papa ndizano siganyu. madishi anu Eh, ndi athu timagwirira ganyu amene ma- Kunyumba a ndi business kumadya. akamabwera samabwera Samabwera ndi katundu. Monga ine mukufuna mugule somba, ndi ndalama yokha basi ichi mukuchionachi Eh. mwagula Sefa iyi. sefa timakasuka chochi mutipasaso ndalama Oh, Ife service kunyumba yake imene. ndikukadya Oh. apa mundipasa ndalama apa mundipasa ndalama ife ndikumakadya apa tsopano ndikumamva kuti kunonsotu kuli Amayi mukuthamanga kwambiri kuposa azibambotu m'midzi akuno. ndiye amene athamangawo nde pano palibepo othamangayo ndikufu- chisankho chake Ife ndiye tinasala. ngakhalenso kumuziku alikonso ena amene amakhazikisa pa bizinesi maganyu osiyanasiyana komanso zigolozo ndikumazipanga kufuna kwa kusankha ndiye ife chimene tasankha ife ndi chimene chabizi chache cha maganyochi kumudikira patapezeka kuti akufuna kuti aperekere aperekere mbali inayi sizingatheke chifukwa amene mukuwaona pano asiya mabanja m'manyumba mwawo tasiya azimuna manyumbamo abambo tikupita kuganyu tikapita tikagula ufa wathu tikaphika sima tikadya Eh? abambo mwina apita kuganyu sanapeze Eh. ndekuti tiyenera kuwachilikira kuona kuti munthu ndi munthu amatopa pogwira ntchito wapita kuganyu walephera ife amayi tapata chokudya tiyenera kudyesana nawo pakhomo ndi abambo omwe naye tsiku lina akazapeza nafe tidzatani so tizadya timakhala ngati kupepusana zintchito imene timabwera kuno kumapanga maganyu Eh, tikapezanso kena kake timati kuti "Ah, apa tapeza lero kokhuchumuka timagulanso timabizinesi athu ting'ono ting'ono ndikumakayalanso kaya matimatimba tomwe makomo munja anthu atitigula nyama topita kunyanja amatigula ife tomwenso tikapeza kena kache nde timakhala kuti tikugwira ntchito ziwiri Kugwira ntchito ziwiri. Eh, tikapanga ganyu iyi tikapeza kena kake timakagulanso timatimba pang'ono nkuyanika kucha asodzi akamapita ku nyanja amakuti aphike chakudya chawo amatigula ife tomwenso ndikukaphika chakudya chawo kumapita ku nyanja zochitika za padoko la pamchenga panchenga pano kulekitsidwa kunchenga kuno kukachulwa ndi mmenemo ah, makosi anali apawa ndi amene tsopano ma- magalimoto ali kukowa amene akubwera kunyanja ndi nsombawo timakagwira ganyu mmenemo apa pasanayambe Eh, angoyamba pang'ono tonse tikakhala anthu ali- aliyense kumene kuko Eh, nde tonse tikakhala azimayi muja kumagwira ganyu inunso muona kuti azimayo andi ali busy akugwira ganyu

ine ndiku- ndabwera lero pompano kumudzi ndikuti kwa chimbalanga ndi kuno mumadzatani kuno mabwera kugula nsomba ndiye zili kuti nsomba nsomba ndaziyanika pa nthandala zoti ndalama zingati zoti mkozi 45000 koma zima zimagwira ndithu tuzinthu eh? Eh, nimagwi- nimagwizigwira zimagwira Zim- zimathandiza pa banja Eh, pabanja panga zimathandiza ndimene ndikubwerera kuno yeah. ya nanga inu phiri inuyo mu- ntchito imeneyi ya- ya pano ikuthandiza bwanji m'mabanja mwanu ku nyumbako Ah, mochepa bwanji nemang'ani yazinjinga izi mosumidwa kuti ndakhala ndi ndikabe ayi eh? msinkhu baba uno ndili ndi zaka 85 eyite chani 85 sinapite ku prison kapena sinapange china chilichonse 85 mukuidziwa kwa 85 itwe zaka Zaka zimene 85 mukuidziwa? yes 85 mundi mu- mu- ndili stilo Nyamata here. chomwechi? yes chinsinsi ndi cha mtundu wanji mukhale nyamata chonchi 85 wandipatsa ndi chauta wandipatsa ni mulungu koma ndalumpha mazunzo kaindi kaindi koma sinamangidwe mpaka na lero ndili ndi zaka 85 mwamwa mowa wa mtundu wanji iya tsogolo langa sindiliziwa ndipo fodya chingambwe ndi mowa zimenezo zili kutali ndine ndikhoza zatsogolo anga tsopano tsopano ndisimapeza mpata bwanji omatilangiza achinyamatafe mukationa tikuledzera mmamawa ngati buno tikusuta fodya nsanje kuti nokha mufike 85 ndimalangiza koma achinyamata alero samva mowa chamba chingambwe zonse akumwa anyamata kunena mawu afuna ndipyote afuna kupyote e afuna ndi- andibanduleso ka kumayetu mukuwalangiza Ku- ndiye ndi siku ndi siku kuti ichi choipa ichi chakuti atulephereka afuna andimenye ineyo ndinu oyang'anira Eh, katunduyu katundu uyu kuti asabedwe kuti asabedwe kusowa tu chogwira Nanga- anga- ndi mukathamangisa anyamata atati aibe chimene chichi m- mumayuza mankhwalatu kuti mwa- mwapingiri muwaphinjize anthu iyayije Nanga koma zibambo, chis- inu ndinu- chisomo cha chautaje ndi chimene nawo amandithandiza yesu kuyang'anira sizimabedwapo izizi iyayi mphamvu ya mulungu iyayi yesu mphamvu ya mulungu yokhayokha pali kena kamene mumagwiritsa ntchito kamuzu kamtsitsi kuti mwina muwaphinjize anthu kuti ayi maja mistanda ndine peter bernardo zaka 85 e zaka 85 chaka cha mawachi chamawa 86 that's a 15 years kuti ndigunde handede Na- ngati nda- ngati ndatu- mufikamo mmenemo mwandipeza takuno pasi iyayi palibe Eh? palibe Eh, chili. ndi mmene izizi ndi ndi zakudya zinthu za nsombazi zimathandiza kuti munthu akhale ndi thupi labwino Eh, zimathandiza malingana nawe ndi kudziletsa eh, ukamadziletsa ndi kuliopa dziko eh, ufikaje munthu yopalile pa iyayi ndi mmenemu achimwene ndabadwira dziko la angerezi kodi ndinu aku angerezi yeya ku england kapena ku yaya zimbabwe angerezi mommuno inali nyasande ulamuliro wa nyasande Ndi An- ula- ulali president wa- president anali armitage vice vice anali sir glyn jones anali kukhala ku kabula lero tikuti ku blantyre Yes, yes kamuzu mwamuona akubwera mu 58 Ndili mnyamata ndili ku kalasi ku sukulu. mbiri iyitu yayikulu kwambiri uh, imene tamva pano uh, komanso timangomva zimene zimachitika pabwalo pano pano pa mchenga uh, pa doko la kachulu mboma la zomba tamva mbiri imene ikuchokera kosiyanasiyana tamva amayi akufotokoza mbali yawo ndi awa adusa apa kuti mukundizunguzazunguza bwanji Muka- mupita kuti pano ndikupita madzi ndikajiya kajiyeni pi ndimenemo dzina langa ndi Emmanuel Thuwala tinali kuno pa mchenga ah, mboma la zomba pa kachulu beach tikumanenso tsiku lina ambuye akalola tikumanenso pitilizani kuonera programu yathu kuno ku mbc